igbo wụ igbo ekele m ụnụ asị m onye chiri nke o chiri ya zere okwu m ji bịa taa bụ okwu dị mkpa ma tupu m bido ya wụ okwu ọ ga-adị mma ka m kọwara ụnụ onye m bụ aha m bụ Ambasada Dọkịta Akpelu Azụnna abụkwanụ m ọkammụta na mahadum abụkwanụ m onye ndị ọgbakọ ndị Igbo niile n'ụwa niile họpụtara dịka onye isi ha ihe anyị ji pụtakwanụ na-eme ihe gbasara ọgbakọ ndị Igbo wụ otu anyị ga-eji akpọkọta ndị Igbo ọnụ ebe ọ bụla onye Igbo nọ iji mee ka ndị Igbo mara na anyị niile bụ ofu ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ n'ụzọ ije ma ị nọ n'ofesi ma ị nọ n'elu ala ma ị nọ na mmiri ma ị nọ n'ofe mmiri ndị Igbo niile bụ otu ọ ihe dị otu a ka ndị ọgbakọ ndị Igbo niile na-eme na-akpọkọlọta ụmụnne anyị niile ọnụ ka anyị nwee ike na-ekwu n'ofu olu maka na ndị Igbo sị na a gbakọọ agbakọ nyụọ mmamịrị ya agbaa ụfụfụ ihe m ji na-ekwu okwu a bụ ka m nwee ike gwa ndị a na-ekesasị ndị Igbo ndị na-atụsasị ndị Igbo na-eme ka ụfọdụ ndị Igbo na-eche na ha bụ ndị Igbo karịa ibe ha na ọ wụ okwu asị na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye Igbo ị hụtụrụ onwe gị na Rivers steeti ị hụtụrụ onwe gị na Imo steeti ị hụtụrụ onwe gị na Bayelsa ị hụtụrụ onwe gị na Kogi ị hụtụrụ onwe gị na benue ị hụtụrụ onwe gị na edo ị hụtụrụ onwe gị na delta steeti ị hụtụrụ onwe gị na akwa ibom cross river steeti enugu anambra ebonyi abia steeti onye igbo ka ị bụ maka na ejila maka asụsụ ị na-asụ ị na-asụ asụsụ ị sị maka na onye igbo ibe gị agaghị anụcha ihe ị na-asụ mana ọ ga na-anụtụkwa ka o ji wụrụ onye Igbo ọ nwere ike otu a m dị ebe a nwere ike m sụọ asụsụ eji mara anyị n'obodo anyị ị nwere ike ị gaghị anụcha ihe m na-asụ ya mere m ji sị ka m were ohere a kelee ndị mere ka anyị nwee ihe a na-akpọ Igbo ezue ndị mere ka anyị nwee ihe a na-akpọ eh, Central Igbo ya bụ olu ndị Igbo ga na-ekwu onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ga na-anụ ihe ọ na-asụ marakwanụ na ihe eji mara ndị Igbo njirimara ndị Igbo dị iche na njirimara ndị ọzọ ebe ọbụla i si pụta na-aza aha Igbo na-asụ asụsụ Igbo ọbụla dị otu nke gị si dịrị na-azụ ahịa abalị anọ dịka eke orie afọ na nkwọ omenala gị na njirimara n'obodo gị bụrụ ofu ihe dịka ndị Igbo ndị ọzọ marakwa na ị wụ onye Igbo ekwekwara ka onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ọ sọrọ onye ahụ biri o bi n'elu o bi n'ala o bi n'ụlọ o bi n'ụzọ ije o bi n'ofesi o bi n'ofe mmiri gwa gị na ya bụ onye Igbo karịa gị gị ekwete ndị Igbo niile bụ ofu ma onye bụ onye Igbo karịa ibe ya ndị niile na-akpa nkata iji mebie ịdị n'otu udo na ọṅụ ọganihu nke ndị Igbo m na-agwa ụnụ wepụnụ aka na ya maka na a sị na wepụ aka enwe n'ofe ọ dị m ka ọ wụ aka mmadụ Chukwu Okike Abịama sị m zie ụnụ na ụnụ wụ ndị na-akpa mkpamkpa ị wụ okenye ị wụ nwata ị wụ agbọghọ ị wụ okorobịa nọ na-apụta na-ekwu n'eze wara awa na ị wụghị onye Igbo ma lezie anya ebe ị nọ aha nna gị wụ aha Igbo ahịa ụnụ na-azụ wụ ahịa abalị anọ na obodo ị nọ n'ime ya marakwa na ị wụ onye Igbo ekwekwara ka ndị ọzọ na-abịa ekporo ndị Igbo aja na garị ihe anyị na-ekwu na ndị Igbo chịkọta onwe ha ọnụ dịka ndị Igbo na-ekwu n'ofu olu na-asụ n'otu olu maka na a sị na igwe bụ ike onye aghala nwanne ya ọ bụ ndị Igbo na-aza ya ndị Igbo hụrụ onwe ya n'anya karịa mana anyị ghọtara na ọtụtụ ndị bịaziri bịa malite oge a lụchara agha na-etinye ọgba aghara n'ala Igbo ụfọdụ ndị Igbo na-amaghị ebe mmiri si mawa ha a na-ekweta na ihe ndị a na-ekwu na ọ wụ eziokwu nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị wepụkwa aka enwe n'ofe ka Chukwu Okike Abịama ghara ibuso gị iwe na ọnụma ndị a niile na-arụgide ndị Igbo arụrụ ala dị iche iche ala Igbo ga-akpapụtacha ụnụ ụnụ marakwa na ihe eji mara ndị Igbo bụ na ebe ọ bụla ị chọpụtara onwe gị na-eme ihe ka nwafọ Igbo nwafọ Igbo adịghị ezu ohi ezigbo nwafọ Igbo adịghị atọrọ mmadụ ezigbo nwafọ Igbo anaghị anara mmadụ ihe ya n'ike ezigbo nwafọ Igbo anaghị agba ama asị gbagide mmadụ ibe ya ezigbo nwafọ Igbo bụ onye hụrụ onwe ya hụ nwanne ya n'anya ka o si hụ onwe ya n'anya ihe a na-eme ka ụnụ mara taa bụ na o nwekwa onye bụ onye igbo karịa ibe ya ndị igbo bụ ofu ihe ruru onye sị nye ya ụnụ asịkwara na eh, ndị ka eh, igbo nke ndị ka na ha ndị ka dị nta na ndị ọzọ ọ wụ asị ụnụ ejikwara maka arụrụ ala ndị ndị iro ndị igbo rụsịrị ndị igbo were ya na-emebi ihe n'ala igbo maka na mmadụ bụ onye Igbo chọpụtara onwe ya na Benue steeti ị sị na Igbo nke ya nwere otu ọ dị ọ wụ asị ị wụrụ onye nọ na Benue steeti ị wụrụ onye nọ na Kogi steeti ị wụrụ onye nọ na Akwa Ibom steeti ị wụrụ onye nọ na eh, Bayelsa steeti ị wụrụ onye nọ na Delta steeti wụrụ onye nọ na Rivers steeti ekwekwara ka ndị ọzọ ghọrịa gị sị gị na Igbo nke gị nwere otu ọ dị ọ wụ asị onye Igbo wụ onye Igbo ihe a ka m sị ka m gwa ụnụ n'eze wara awa dịka onye na-achịkọta ndị ọgbakọ ndị Igbo niile ihe a na-emekwanụ n'ọgbakọ ndị Igbo niile wụ iji nakọta ụmụnne anyị na-achịkọta ụmụnne anyị ka anyị nwee ike na-eme ihe dịka otu ndị Chineke kere n'elu ụwa maramanụ na ndị Igbo bụ abụrụ na-eweta mmepe na ọganihu ebe ọbụla ha hụtụrụ onwe ha ị wụrụ onye Igbo na-akpa mkpamkpa dị iche iche nke na-ete ndị Igbo unyi n'ihu a sị gị were ohere ahụ wepụ aka enwe n'ofe ọrịa nke ọwa aka mmadụ a sị m ụfọ ji fọ ma ofe ala fọ n'ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ihe m sị ka m gwa ụnụ na onweghị onye bụ onye Igbo karịa ibe ya onye Igbo ebe ọbụla i nwetara onwe gị onye Igbo ka ị bụ na-emenụ nke a ka Chineke gọzie unu n'eke ka Chineke gọzie unu n'orie ka Chineke gọzie unu n'afọ bịa goziekwa ụnụ na nkwọ na-asị ise ise ise igbo kwenu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ kwenu igbo ndị anyị ji eme ọnụ kwezuonu oo ọgbakọ ndị igbo niile